Bhuel Dia dhaoibh, cén scéal é? Fáilte go dtí episode uimhir a dó dhéag de Plé go Spraoi. Agus ehm, tá mé ag teannadh le Rebecca aríst, mo bhean álainn. Agus ehm, tá sé ina bháisteach anois faoi láthair, níl fhios a'm an bhfuil sibh in ann an eh, bháisteach a chloisteáil ar an díon ach eh, ach tá sé go deas, tá sé go deas nuair atá tú taobh istigh. le muigín deas tae te nós atá tú anois díreach. Sea, tá sé go deas. Tá soilse beaga ann, soilse sióga ab ea, agus tá an sort ambient rud ann sa gcúlra ar YouTube, ar an teilí, agus tá sé ina bháisteach taobh amuigh. Ní maith leat an ambient rud sin ar YouTube, ceapann tú gur cur amú leictreachais é? Bhuel, tá sé ceart go leor, tá sé go deas, tá sé go deas. Cuireann sé leis, cuireann sé leis. Anyway, níl aon, níl muid in ann tine a lasadh sa teach mar sin, déanfaidh sé an gnó, déanfaidh sé an gnó, tá sort gaoth, gaoth anoir aduaidh ann faoi láthair agus, Tá an ghaoth sin, tá sí go dona, tá sí géar agus fliuch anois arís leis an mbáisteach seo mar sin. Sea, bhuel, cuireann sé seo cuma deas teolaí ar an áit. Mar dúirt mé, tá muigín tae glas, tae glas, tá, is maith liom tae glas a ól roimh an podcast mar. cuireann sé, tá rud eicínt ann, céard é an L-theanine, nach ea, L-theanine, sort ceimic eicínt nó rud eicínt, agus is cosúil, mara bhfuil mé ag goil amú, nach bhfuil sé le fáil ach i tae, agus mushroom eicínt, ní féidir liom cuimhniú cén t-ainm atá air, mushroom eicínt, bhuel, fad is a bhfuil fhios acu bhuel ar aon chaoi, agus cuireann sé sort ar do shuaimhneas thú, ach ní an iomarca ar do shuaimhneas, tá fhios a'd, Airím anois go maith, airím go bhfuil mé ar mo shuaimhneas, ach tá mé fós sort dúisithe, ach ní ar nós caife tá fhios a'd, bhuel, níl fhios a'm fútsa ach cinnte nuair a bhíonns mise ag ól caife, airím an sort an iomarca fuinnimh nó airím sort aimhreasach, ach le tae glas, airím go maith. dúisithe ach ar mo shuaimhneas. Tá mise ag an bpointe seo anois go bhfuil mé chomh gafa, gafa le caife. Tá tú i ngreim ag an gcaife. Sea, i ngreim. Tá mé chomh i ngreim ag an gcaife, muna mbíonn cupán amháin a'm roimh thart ar a haon déag a chlog ar maidin, tagann tinneas cinn orm. Dia linn. Dia linn. Mar sin, tá mé i ngreim go fisiciúil ag an gcaife anois. Ach is go, nuair a bhí mé ag súil leis an gcailín beag is Decaf a bhíodh mé ag ól. Ach sin. Tar éis a bhruga bhí nuair thosaigh mé ag ól caife arís bhí mé chomh, bhraith mé chomh sort of buzzed tar éis cupán amháin ach anois teastaíonn, caithfidh mé dhá chupán a ól sa ló. Bhuel is, is sort drug é i ndáiríre, nach é, caffeine, is drug atá ann mar tá fhios a'd go leor daoine a bhíonns ag imirt

Is maith liom an espresso a dhéanamh, is maith liom an bainne a dhéanamh agus iad an, an, an, ehm, gal, ab ea? steam? Is ea, gal. an gal, an gal a chur tríd an gcaife, tríd an bainne agus, ehm, rud, púdar seacláid a chur ar bharr agus muna bhfuil sin a'm, Ní bhíonn mé mar a chéile, bíonn mé sórt cantalach. Sea, bhuel, is maith liomsa caife freisin, decaf a bhíonns agamsa. Ach sea, rud, is maith liomsa blas caife le, tá fhios a'd, le bainne, coirce nó bainne cócó, coconut, freisin, sea, go deas. Ach, sea, faighim níos mó seo ó na, ar nós tae nó rooibos, na, is maith liom,

Níl fhios a'm an bhfuil mo dhreabhar Sarah ag éisteacht ach nuair a bhí sí ina déagóir thaitin Rich Tea go mór léi. Ach chaith sé bheith an McVitie's Brand so bhí lá eicínt chuaigh mo Mham ag ag siopadóireacht len Rich Tea a fháil do mo dhreabhar ach fuair sí brand eicínt eile agus chaith Sarah tantrum mór mar gheall nach McVitie's a bhí ann. Tá mé ag ceapadh Tesco own brand nó Supervalu own brand a bhí ann. Tá sé sin tugtha faoi deara orm féin, ní bhíonn siad chomh deas leis an McVitie's. Caithfidh sé go bhfuil rud eicínt, níl fhios a'm go bhfuil sort oideas eicínt acu freisin agus céard a tharraing rud nach dtaithnigh liom freisin, fuair mé uair nó dhó trí thimpiste na Rich Tea. le fat reduced Rich Tea, fiche's a cúig nó tríocha comhionann níos lú geir nó ola nuair a dhéanann siad úsáid di, agus go háirid nuair atá tú á dunkáil sa tae nó sa gcaife, briseann sé ró éasca, briseann sé an-éasca go deo, i bhfad ró réidh, má tá, má tá tú.

Mar sin, bhí deireadh seachtaine sách priaclach a'inn, nach raibh? Bhí muid i nGaillimh agus oíche Dé hAoine, chríochnaigh mise an obair thart ar fiche tar éis a trí Dé hAoine is fuair muid an plane ansin ag ceathrú chun a ceathair. Mar sin, bhí sé sách, tá fhios a'd, bhí sách deifir orainn. Deifir sách mór orainn goil goil ag an airstrip agus imeacht ar bplane ehm agus bhí muid goil síos mar gheall go raibh muid ag ceiliúradh, bhí muid ag ceiliúradh breithlá m'athair ehm bhí breithlá mór de ehm cheithre cheithre scór cheithre scór mar sin bhí breithlá mór agus bhí an clann ar fad ann agus ehm, Agus an oíche roimhe d'fhan mise i mo shuí go dtí meán oí

agus roinn muid ar a chéile agus bhí san. Bhí rud amháin ar iarraidh nach raibh aon cáca. Ach d'éirigh linn ceann deas, an-deas, a fháil i Morton's i Salthill. Sea. Agus ansin bhí an ceann eile ann nuair a tháinig muid ar ais arís. Sea, sea, sea, bhuel, ní, á, bhuel, tá muid fós dhá n-ithe, tá muid fós dhá n-ithe, mar sea, ní, ní raibh sé, ní raibh sé curtha amú ar aon chaoi, níor cuireadh amú é, eh, carrot cake, cáca carrot, is maith liom, is maith liomsa. Meacan dearg. Ní raibh a fhios agam an focal sin le carrot, cairéad, go dtí gur tháinig mé anseo. Bhí a fhios agam cairéad ón scoil, ach meacan dearg, iarnship, agus ansin parsnip, bheadh sé sin meacan bán, nach mbeadh? Sea, sin é, meacain bhána. Ach cheap, ach ansin bhí mise ag cur, nuair a bhí mé anseo, bhí mé ag cur garraí agus bhí mé ag cur meacna dearga, gnáthchuid atá sórt dath dearg nó oráiste orthu, ach is féidir cuid corcra, agus bándearg a fháil freisin. Mar sin, bhí mé mar, ó, meacna dearga corcra, meacna dearga bána. Tá seana, bhuel, ar nós an fhata milis, nach ea, nach bhfuil sórt dathannaí, dath oráiste, dath corcra agus an gnáth rud bán. Sea, na carotenoids a dhéananns an dath sin. Sea, sea, an beta carotene is na, mar sin is mar siúd. Ach d'oibrigh sé amach an-deas ansin oíche Dé hAoine, an béile sin sa Menlo Park Hotel, bhí sé go hálainn.

iomlán an cheithre nó chúig rud ann a raibh ann a raibh siad an-deas fuair muid mar sórt starter freisin sórt cineál nachos a bheith le sórt cáis veigeánach leáite agus bhí sórt salsa agus rudaí ó bhí sé an-bhlasta sí mar raibh céile, tabhair dar sin, is níor fhan, níor fhan sin dáiríre, níl a fhios agam, sórt seafóid, gá, gá, an bhfuil gá leis sin ach ansin tháinig sé. Ní raibh tusa ag iarraidh iad a roinnt, sin an rud, mar dúirt sí, ó, gheobhaidh muid nachos le roinnt idir chuile dhuine mar sórt starter agus eh nuair a luaigh sí go mbeadh muid á roinnt, níl a fhios agam an raibh tusa róshásta leis sin. Sea, ní, ní maith liomsa bheith ag roinnt. mo dhinnéar. Is cuma liom. Ach ní do dhinnéar a bhí ann, ba starter é. Bhuel, tá, tá a fhios agam, tá a fhios agam ach, sea, ní hé go nach maith liom bheith a' roinnt, is maith liom bheith a' roinnt rudaí ach ehm tá a fhios agat, le bia sórt ní maith liom, is cuma liom b'fhéidir rud beag is má tá mé ag ithe cáca nó rud eicínt mar sin, píos gon cáca a thabhairt go dhuine eicínt eile ach ní bheinn ag iarraidh

tá a fhios agat, má bhí sé má bhí an forc nó spúnóg, tá a fhios agat, úsáidtí cheana féin ag an duine eile sórt nó nó ní ní bheinn ag iarraidh sin. Cé go mbeadh an rud an-deas dá mbeadh sé ag duine eicínt eile sin é ní. Agus chuala cuid den fhoireann muid san Menlo Park Hotel chuala siad muid ag labhairt Gaeilge agus labhair siadsan Gaeilge linn ansin. Bhí sin go deas bhí siad a' rá slán agus go raibh maith agat agus rudaí mar sin. b'fhéidir go mbíonn siad ag éisteacht leis an podchraoladh seo, b'fhéidir, ní bheadh a fhios a't. Tarlaíonn sé sin go minic, tá a fhios a't nuair a bhíonns muid i nGaillimh nó áit eicínt ag labhairt Gaeilge go gcloiseann daoine muid agus labhraíonn siad Gaeilge linn ansin. Ó, tá sé sin feicthe agam go minic, an-mhinic. Is maith liomsa an áit sin freisin i nGaillimh, Plámás, an caifé sin mar an fhoireann, bíonn Gaeilge acub agus is féidir leat lascaine beag a fháil má ordaíonn tú i nGaeilge freisin.

Ní i gcónaí, mar seo, má tá sibh ag éisteacht linne anois, Plámás. Déanaigí cinnte anois go mbíonn rogha vegan agaibh anois. An chéad turn eile anois a bheas mise ansin, beidh mé ag iarraidh rud eicínt milis le n-ithe, mar seo. Tá muid sách millte anois mar veganaí, nach bhfuil, mar is cuimhin liom nuair a bhí mé vegan i dtosach, dá mbeadh rud ar bith vegan in aon áit bhí mise an-sásta, ach anois bím ag iarraidh ar a laghad dhá rogha a bheith ann. Bhfuil a fhios a't um, sin an fáth go raibh mé tógtha leis an Menlo Park Hotel mar gheall go raibh ar a laghad cúig nó sé rogha nach raibh agus Ó, bhí bhí. milseogaí is chuile shórt agus. caighdeán ard, is caighdeán ard. Ach freisin, rud a chuireanns, mar vegan, chuireanns an-olc ormsa, rud ar cúpla rud ach um, is ea, i, i, i, i gcás a bheith i gcafé nó, nó i mbialann, an t-aon rogha, bhfuil a fhios a't, cuir i gcás tá tú ag iarraidh cáca deas, nó rud eicínt, um,

ghráin a'm orthub. Tá a fhios a't. Tá tú ag iarraidh cáca, cáca ceart. Tá a fhios a't cáca ceart nó carrot cake nó caife nó rud éigin deas mar sin. Ach nach bhfuil, nach bhfuil an ceart a'm? Tá, tá sé an-díomách nuair a, tá sé ceart go leor má tá rudaí eile freisin ann agus tá rogha agat má tá tú ag iarraidh ceann, ach mura bhfuil aon rud eile ann. Tá. Agus. Tá siad chomh coitianta i bhfeadh tús ar Toirt a Hope. Is cuimhin liom 2016 nuair a tháinig siad, nuair a thosaigh siad a bheith sort coitianta i dtosach. Bhí siad chuile áit ach nuair agus meineadh siad bhí mé ugh. Nach bhfuil siad in ann iarracht rud beag níos fearr a dhéanamh ná. Coc gearr. Bhuel tá áit chuig áit, bhí beans.

cáca ceart, is é sin atá uait, níl tú ag iarraidh diabhal de raw ball seafóideach uafásach ar chuma ar bith. Níl siad chomh dona sin. Tá siad sách dona. Ach tá mé ag brisfidh mar go bhfuil siad beag agus bíonn siad daor. Tá, bíonn. Tá a fhios a't bheadh b'fhéidir trí euro agus níl ann ach goblach, an méid a líonfadh do ghob. Sea, tá tú, bhuel, sea, ach tá tú ag iarraidh sliseog anois, sliseog deas, toirtín úll, apple tart nó nó nó carrot cake, tá a fhios a't, rud. ceart. Bíonn tusa ag bácáil agus tá tusa in ann, mar tá sé an-réidh, an-fhrusta cáca ceart a dhéanamh mar seo. Má tá sibh ag éisteacht tá a fhios a't aon áit, aon áit, tá a fhios a't déanaigí, bíodh rogha ceart cáca vegan agaibh, le do thoil. Ach freisin, freisin, rud eile a chuireanns cantal orm,

Ní mhisneach sin í, mar sin, agus cuireann daoine é sin isteach le rudaí vegan ar nós go b'é an rud céanna. Sea, meascann siad suas an dá rud. Mar go minic cuireann tú ceist, Ó, bhfuil aon rud vegan agaibh? No, but we've gluten free. Ach, ach ní hé an rud céanna. B'fhéidir go bhfuil uibheachaí, b'fhéidir go bhfuil bainne ann. Sea, go díreach. Ní, ní hé an rud céanna chor ar bith. Agus freisin, go minic, bíonn an blas, ní, ní bhíonn an blas chomh maith i, i cáca,

Beidh siad ok agus beidh siad an spúnóg chéanna a úsáid is a bhí úsáidte le rud glútan ann agus sin tá sin an-chontúirteach go dhuine atá tá's a'at em celiac ach em sea go minic tarlaíonn sé nuair nuair iarrann tú rud eicínt vegan tugann siad rud eicínt glútan free dhuit nó tá siad ag iarraidh rud eicínt glútan free a thabhairt dhuit sea ar nós go b'é an rud céanna é ach an t-am deireanach a sheiceáil mé ní ainmhí é glútan sea ní hea. Ach tá mé, bhí mé le cúpla comment a léamh amach ansin ach sin fuair muid rud beag sidetracked ag caint faoi bia agus caife agus cáca agus rudaí ach b'fhéidir gabhfaidh muid siar anois ar cuid dos na cuid dos na tráchtanna nó na comments a fuair muid ón episode deireanach nó roimhe sin. Um, ceann an-deas anseo bhí sé ar YouTube tá mé ag ceapadh. Bhfuil sé a'at ansin? Tá. Tháinig mé ar bhur gcainéal cúpla lá ó shin agus tá sé den scoth. Táim an-bhuíoch dhíot agus go Rebecca as bhur bhfíseán. Táim ag iarraidh a bheith líofa agus is rud fíor-thábhachtach é a bheith in ann éisteacht le daoine a bhfuil saibhreas Gaelainne acu. Déanann sibh sár-iarracht an Ghaelainn a chur chun cinn, Míle buíochas arís. Oh, go raibh míle maith. Níl a fhios a'm cén t-ainm atá air, CGS fleiscín CH 8 JC. Well, go raibh míle maith. bé s'aige nó í fhéin nó iad cé féin. Sin é. Um, Mar chan cin le tí freisin atúna. Ceann eile, tá sé, ní léifidh mé an rud uilig amach ach bhí sé go deas freisin dearfach. Deach an Google Translate ansin.

Mar sin d'fhéadfadh muid a bheith ag argóint ó go cinnte agus bheadh duine ag ceapadh go raibh, tá's a'at, oh, tá an, tá an Gaeilge chomh deas ach tá muid ag plé ar, cé ag, cé a dhéanfaidh an dearmad na bins a chur amach nó lá roimh an, nó cé an dearmad ar an cáca a thabhairt ar an bhféin lá cheana gan breithlá mór. Mar a chéile leis na héanachaí, tá's a'at, bíonn daoine, á, á, nach bhfuil na héanachaí ag ceiliúr, ná nach bhfuil sé sin gleoite, ceart, á, nach bhfuil na héanachaí go hálainn. Agus b'fhéidir go bhfuil siad ag argóint is ag troid eatarthu féin faoi, faoi faoi thalamh nó faoi um, Ach uh, sure, the rhythm and sound of the conversation are so beautiful. A few themes I can guess generally from the occasional English word and because one thing was perhaps mentioned in a solo video a few days ago. Tá sé grianmhar agus beagán níos teochte anseo inniu i sléibhte Catskill i Stát Nua-Eabhrac.

An raibh aon bhuairt ar Rebecca faoi an mian ar a mháthair, ar an máthair taisteal go dtí an mórthír le fanacht go saolaítear an leanbh nó an bhfuil bean chabhrach ar fáil? Céard iad na nósanna a bhí difriúil agaibh óna chéile nó fiú difriúil agaibh ó bhur dtuismitheoirí féin agus céard iad na suantraí nó rannta ab fhearr le d'iníon? So gabhfaidh muid tríd na ceisteanna sin mar tá roinnt ceisteanna suimiúla ansin. Mar sin an chéad rud an raibh mé neirbhíseach um Ní raibh mé neirbhíseach mar gheall go raibh a fhios agam sách maith cén lá a bhí mé ag súil leis an mbabaí agus d'fhág muid an t-oileán coicís roimh a bhí sí ceaptha a thíocht. coicís maith ar aon chaoi. coicís ach sin níor tháinig sí, bhí sí ocht lá deireanach. Mar sin bhí muid níos mó ná trí seachtainí ag fanacht léi ar an mórthír. Um Bheinn sin neirbhíseach b'fhéidir dá ngabhfainn isteach tá a fhios agat dá dtosódh sí tíocht luath nó rud eicínt, ach mar gheall go raibh muid ar an mórthír roimh ré, bhí muid gar don ospidéal i nGaillimh, ní raibh mé neirbhíseach faoi sin. Agus, bhuel, b'fhéidir go raibh mé neirbhíseach ach b'fhéidir go bhfuil dearmad déanta agam anois air sin. Bhuel, bheadh duine ar bith rud beag sórt aimhreasach nó imníoch sórt, bhuel, is rud mór é, tá a fhios agat, babaí a bheith agat. Ach ní níos mó, ní níos mó ná aon duine eile. tá a fhios agat a bheadh i nGaillimh nó i mBleá Cliath nó aon áit eile tá a fhios agat, díreach an gnáth. Ní raibh aon rud go speisialta mar gheall go raibh muid ina gcónaí ar Inis Oírr, ar oileán. Tá dochtúir anseo freisin agus tá banaltraí ach níl aon bhean chabhrach Ach bhí cúpla ceardlann anseo á reáchtáil ag cén dream Tuismitheoirí na Gaeltachta, tá mé ag ceapadh. Mar sin bhí cúrsa réamh breithe ann agus rudaí mar sin, bhí sin iontach. Ach gabhann mórchuid go Gaillimh nó go dtí cibé cén áit Baile Átha Cliath nó Luimneach, cibé cén áit de ghnáth, más as an ceantar sin thú, gabhfaidh tú ar ais go dtí an ceantar sin. len babaí a bheith agat ach braitheann sé ar an duine is dóigh ach sin a dhéanann muide agus rugadh a bhí agus ansin d'fhan muid le mo thuismitheoirí i Maigh Eo ar feadh coicíse tar éis a rugadh a bhí. Sea bhuel bhí muid bhí muid ag foghlaim bhí sórt ba rud mór millteach Babaí a bheith agat go háirithe céad babaí agus mar seo bhí bhí sé sin iontach go raibh muid in ann a ghoil fanacht le do chuid tuismitheoirí. Bhí muid i ngar a bheith coicís maith nach raibh? Bhí. Bhuel mar gheall gur rugadh a bhí sórt luath san Earrach ní raibh muid ag iarraidh bheith tá a fhios agat ní féidir brath ar an aimsir má bhíonn an fharraige go dona nó má bhíonn an tá a fhios agat má bhíonn ceo nó má bhíonn sé gaofar ní bheidh an plane ag imeacht mar sin ní raibh muid ag iarraidh bheith ag rá ó gabhfaidh muid abhaile tar éis lá nó dhó. Bhí muid ag iarraidh fanacht go dtí go mbeadh muid in ann sórt breathnú cén chaoi a mbeadh an aimsir agus ansin theacht abhaile ansin. Nuair a bhí fhios againn go mbeadh an aimsir go deas an lá sin agus bhí sé an-deas an lá tháinig muid. Tháinig muid abhaile ar an bpléin. Díreach mar gheall go raibh sé i bhfad níos éasca agus níos sciobthaí ná an

muid uilig ag foghlaim, bhuel, fiú, fiú anois tá muid ag foghlaim, tá muid fós ag foghlaim ach eh buíochas le Dia tá sí eh, tá sí breá folláin agus lán le fuinneamh agus em eh bíonn sí, tá, níl fhios, cé mhéad, ní, níl fhios agam cé mhéad focal, is like, bhuel, Bhuel, tá sí ag an bpointe sin anois go ndeireann sí focal nua ar a laghad uair sa ló, ach amantaí cúpla ceann nua sa ló. Má deireann tú rud eicínt, deireann sí ansin é, láithreach, nó deireann sí a leagan fhéin den fhocal. Sea, ina bealach fhéin, sórt. Céard a deir sí? In áit slán, deir sí lán na beann, Sea, nó sórt, mm, slán, lán. sea, lán, sórt. Ní, níl sí in ann an, em, S a fhuaimniú baileach i gceart, ach, em. nó tá sí, tá, tá an monitor againn anseo agus tá an fuaim curtha as mar go bhfuil muid ag tóigeáil é seo ach tá má, tá sí boga, tá sí, tá mé in ann í a fheiceáil ar, ar, ar an monitor, tá sí ag bogadh thart mar sea. Caithfidh sé go bhfuil fhios aici go bhfuil muid ag caint fúithi. Caithfidh sé go bhfuil fhios. Agus ansin bhí ceist eile ehm céard iad na nósanna a bhí difriúil agaibh óna chéile nó fiú difriúil agaibh ó bhur dtuismitheoirí féin? Bhuel rud mór dhomsa atá difriúil ná go bhfuil mé ag labhairt Gaeilge leis an bpáiste agus tógadh le Béarla mise, mar sin tá sé aisteach em tá sé iontach agus go hálainn agus tá mé chomh sásta go bhfuil muid á dhéanamh, go bhfuil muid á tógáil trí Ghaeilge ach tá sé aisteach, níl sé aisteach ó lá go lá ach nuair a chuimhníos mé air, ó tá mé ag labhairt mionteanga le mo pháiste, em. Tá sé sórt neamhghnách agus is rud iontach é sin ach sin rud atá difriúil ó nuair a bhí mise beag, is Béarla a labhair mé le mo thuismitheoirí is le mo dheirfiúrachaí. Mar sin, sin an rud a sheasanns amach dhomsa. Céard fútsa, an bhfuil aon rud difriúil i gcomparáid le nuair a bhí tusa beag? Eh, i gcomparáid le an chaoi a tógadh tusa, beh, bhuel, Gaeilge, cinnte. Ní hea, aon rud, an chaoi atá muid ag tógáil an cailín beag atá difriúil le leis an gcaoi a bhí rudaí nuair a bhí tusa ag fás aníos. Bhuel, déarfainn go bhfuil níos mó cosúlachtaí, nach bhfuil aon difríocht i ndáiríre mar gheall, nó níl aon difríocht mar gheall, tóigeadh mise ar oileán ar ar Inis Oírr anseo. Tá an cailín beag á tóigeáil anseo freisin ar Inis Oírr. An t-aon sórt difríocht ar nós chuile áit beo eile is dóichí ná go bhfuil teicneolaíocht níos fearr anois so ní raibh aon YouTube nó TikTok nó podchraoladh nó podcasts nó aon rud ann nuair a bhí mise beag mar is like ach níl aon ní tusa ní ní ní haon ní haon difríocht is is is a chuile áit.

tú fhéin nó do thuismitheoir á sh-sh-sh-sh tá an aimsir air anois. Sea, go bhfuil rud. Bhuel, ar ndóigh, sin an rud. ehm, ní, ní féidir leat ach tiomáint go dtí cib, cibé cén áit do cheann scríbe. Tusa, caithfidh tú, tusa, mur, mur, mura bhfuil an aimsir go maith, má, má, má bhíonn an bád ag seoladh nó an plane ag eitilt nó, nó fiú má tá, b'fhéidir nach mbeidh sé ródheas ar an mbád nó ar an bplane, tá 's a'd, tá 's a'd, caithfidh tú na rudaí, caithfidh tú smaoineamh ar na rudaí seo, sórt, dá mbeadh, dá mbeadh ort dul go Gaillimh don lá nó dá mbeadh rud éigin coinne a't nó rud eicínt agus tá 's a'd, cuir i gcás, mbeadh, má bhí, bíonn siad ag taisteal laethanta gairid go leor, tá 's a'd, go minic, b'fhéidir fórsa a seacht nó fórsa a hocht agus bheadh sé uafásach ar an mbád ach bheadh siad fós ag taisteal, tá 's a'd, marab fhiú, tá 's a'd, má. tá tú ag dul go Gaillimh le rud eicínt, le, níl 's a'm, éadaí nó, nó, níl 's a'm, cibé cén, dhul ag an bpictiúrlann, cinema, bean nó rud eicínt, níl fhios a'am, scannán nó tá 's a'd. Ach, em, déarfá leat féin, ah bhuel, má tá sé go dona fanfaidh mé seachtain eile nó fanfaidh mé am eicínt eile. Mar ní féidir leat díreach tiomáint ann, ní féidir leat díreach dhul ar an mbus nó dhul ar an traein nó dhul sa gcarr ann.

Wee wee wee wail. Sin is maith liom, is maith liom féin é sin, is maith liom féin an ceann sin. Sin ceann a bhí a'msa i mBéarla nuair a bhí mé ag fás aníos, ach raibh sin a'tsa i mBéarla meas tú, ní raibh? B'fhéidir ach ní, ní, níl mé in ann cuimhniú anois, níl mé ag rá nach raibh ach, ach níl mé in ann cuimhniú air ag an soicind seo ach is maith liom an ceann sin. Agus tá rudaí eile, tá cúpla, fuair muid cúpla leabhar mar bhronntanais, ó dhaoine difriúla le hamhráin Ghaeilge iontu agus tá tú in ann cnaipe beag a bhrú agus casann sé an t-amhrán dhuit nó an rann dhuit. Bíonn sé sin go deas. Mar sin tá cuid mhaith foghlamtha a'msa as sin mar bhí cúpla ceann Gaeilge a'msa nuair a bhí mé ag fás aníos ach i mBéarla a bhí an cuid is mó acu. Agus na rudaí Béarla atá a'ainn bíonn siad an-.

agus céard eile, bhíonn sí ag breathnú ar Elmo anseo. Elmo anseo. Agus na rudaí sin agus aithníonn sí freisin an ceol ó na cláracha, ó na scannáin Disney a bhreathnaigh muid ar ar nós Lilo agus Stitch ehm agus. rud eile freisin, bheadh muid breathnú ar rud eicínt ar YouTube tá 's a'd Lilo agus Stitch nó cibé ceann agus rud a chuireann as dom faoi YouTube ná tagann ads go minic. ad fógraíocht agus bíonn 's aici, tá 's aici an difríocht idir amhrán nó an rud, tá 's a'd, clár nó clip den scannán agus ad, bíonn sí ag, deir sí ad, ad, deir sí ad, tá 's aici an difríocht. Agus is an trua nach bhfuil níos mó scannán ar fáil i nGaeilge. Tá 's agam go bhfuil cuid, tá Shrek agus tá Secret Life of Pets agus rudaí. Boss Baby. Bhfuil sin i nGaeilge bhfuil? Tá a haon agus a dó, tá mé ag ceapadh. Caithfidh muid breathnú air sin. Shrek a haon agus a dó agus tá Happy Feet, cosa sásta. B'fhéidir go bhfuil péire acu sin is Boss Baby. Ní raibh 's agam faoi Happy Feet, caithfidh muid breathnú air sin. Tá sé ann is tá Boss Baby.

agus an chéad rud a chonaic sí ná Runners le Stitch orthu agus bhí sí ag rá Stitch! Stitch! Láithreach! Agus bhí orainn, ní raibh aon rogha ann, caithfidh muid, bhí orainn na bróga sin a fháil. Níl 's agam céard a dhéanfas muid anois nuair a bheidh sí ró-mhór agus na bróga sin, beidh orainn an cineál céanna a fháil arís. Matán, Sea, go díreach, matán, leagan níos sine, b'fhéidir. Freisin, b'aoibhinn liomsa Kung Fu Banta, Kung Fu Panda. Ó, sea, is aoibhinn liom. Níor, níor cheap mise go raibh aon mhaith leis sin ach bhí 's agat faoi mar gheall, go mbíodh, bhíodh tú ag breathnú air le do nia, ab ea? Sea. Agus ehm bhí 's agat go raibh sé go maith, cheap mise, á, tá sé alright ach was it, Oh, ach tá sé iontach. Bhuel tháinig sé amach dhá mhíle 's a naoi, ab ea? An chéad cheann Sea, nach so mar cheap sin, mé. rud a raibh Hanlon a' breathnú air, an t-am sin ach ehm sea bhí sé iontach agus is aoibhinn liom Kung Fu Panda, tá roinnt mhaith

Leictreach, leictreach, tháinig mé boots le Teanna freisin. Bhí mé ag caoineadh. Ó, scuab fiacla. Sea. Céard a dúirt mise? Fiaclóir. Fiaclóir gléasta suas mar stiffmore le daoine a chur ar a suaimhneas. Ní shuaimhneodh seisean ar mo shuaimhneas, scanródh seisean, más aon rud. Ach sa. Sin é mar sea, b'fhéidir go bhfágfaidh muid é sin, é mar sin. Bhuel, b'fhéidir, sea, bhuel, céard a déarfá réidh liom, bhuel, bhuel. Bhuel. Sea, agus tá mé ag ceapadh, feicim í seo ar an monitor, tá mé ag ceapadh go bhfuil sí sórt ag bogadh rud beag freisin mar sea, b'fhéidir go mairfidh mé seo, eh,